ndikulandireni pano pa wailesi komanso kanema wa mzati mu programu ya kufukula mbiri ine langa dzina ndi evans matola ndipo sabata ino ndili ndi john gunde Tikhale tikupitilira ndi program yathu ya kufukula mbiri imene makamaka tikhale tikupitilira kufukula mbiri ya masankho omva maganizo a anthu amene anachitika mchaka cha 1993 pa 14 June. Sabata yatha tinayambatu kufukula zifukwa. zimene zinachititsa kuti tikhale ndi masankho amenewa ndipo tinalekeza pa chifukwa cha chiwiri. Chifukwa cha chitatu, tiyambe pamenepo. Tinalekeza pa chifukwa cha chiwiri. Yes.
Ndipo kunali nkhani zinanso zimene zimachitika, tinakamba za mtsogoleri wa dzi, a, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la America amene anabwera m'dziko muno. Koma kudali ndalama zina zokwana 22 million dollars Okay.
zimene zimayenera kuti ziperekedwe ku dziko la Malawi.
Okay. Ndalama zimenezi zokwana 22 million dollars zidali zoti zikonzetsere nkhani yokhudza nkhani zokhudza lamya, telecommunication.
Okay.
Ndiye chifukwa choona kuti maiko aja sankakhutitsidwa ndi mmene Dr Banda amayendetsera dziko lino nkhani zokhudza ufulu wa anthu adanena kuti ndalama zimenezi zokwana 22 million dollars sizibwera chifukwa chona kuti dziko la malawi okay. silikufuna kulemekeza ufulu wa anthu okay.
sizidathere pompo chifukwa ndinanena kuti 1992 mm. kudabwera njala mdziko muno mm. dziko la malawi linalibe chakudya mm. ndipo zimadalira kuti Uh, eh, maiko akunja atithandize mm. ni nkhani kabwetsa chakudyacho chibwere mm. ndipo zonsezo zimafunika kuti pakhale ndalama zokwana 800 million US dollars okay. zoti zibwere mdziko muno Koma Koma- 22 million dollars Zakani- yaimitsidwa 22 kale. million zaimitsidwa kale apa ndiye pamafunika 800 million dollars Okay. zoti zithandizire nkhani yokhudza njala komanso zithandizire uh, paja mdziko muno by 1992 nkuti tili ndi marefugees ochokera mdziko la mozambique Okay. ndiye ndalama zonsezo zimayenera kuti zibwere Nde ndalama imeneyi yokwana 800 million dollars uh, bungwe la European Community imene timati European Union lero pano lidaimitsa kuti ndalamaziso sizitaninso Sizibweranso. sizipita ngati tingathandize dziko la malawi ndekuti tingotenga ndalama zochepa koma zipite direct ku mmene kukufunikirako. Ngati kuli nkhani ya njala, ndiye kuti mwina akanatha kugwiritsa ntchito bungwe la WFP, World Food World Food Program, Program, okay. kuti agulire anthu chakudya. Mm. Kapena ngati zikufunika ku ma refugees, ndiye kuti ndalamazo zingopita ku ma refugees, koma zisadzere ku boma la chani la Malawi. Okay. Konseku kudali kufuna kukhaulitsa dziko la Malawi kuti pokhapokha likamva kuwawa ndimene lingavomereze kuti tagonja, nkhani ya democracy ibwere, demo. Angerezi tikhoza kunena kuti inali economic sanctions? Those were economic sanctions of course. Okay. Ndi adapangabe zingapo ndithu mpakana lidadzalowereranso mpakana bungwe la Amnesty International. Bungwe la Amnesty International lidalowera bwanji? Bungwe la Amnesty International linadzalowerera pamene tsopano lidadzayamba kuulula kuti dziko la Malawi likupangira nkhanza. akaidi ndipo lidaulula kunena kuti akaidi okwana 250 akumasungidwa mu selo imodzi imene mwina mukhoza kusungidwa anthu awiri kapena atatu koma kumapanikizana malo amodzi ndipo bungwe la Amnesty International linagwira ntchito yaikulu mwina kutsogolo kuno mukadzatipatsa mpata tidzafukule mbiri ya Aleke Banda okay chifukwa okay. Aleke Banda ndi mmodzi mwa anthu amene adamangidwa ndi Dr Banda ngakhale kuti adali mmodzi mwa ma founders a Malawi Congress Party mm. komanso mmodzi mwa anthu amene adali akuluakulu a kampani ya Press Corporation okay. koma adamangidwa okay. ndi Dr Banda 1980 okay. ndipo ngati adatuluka adatuluka uh, titasintha ndale zathu mu 1993 okay. ndiye Amnesty International imene idathandiza kwambiri kuti Aleke Banda atuluke mu ndende mm. komanso Amnesty International idaulula kunena kuti Akaidi ambiri mdziko la Malawi sakumapatsidwa chakudya, malo awo amene akugona ndi malo omvetsa chisoni kwambiri nde zonsezi ataziulula zidapangitsanso kuti maiko amene aja atazifasa zina samadziwa kuti kodi zikuchitika nzotani mdziko la Malawi ndipamene adadzaona kuti eeh ku Malawi kwafika pachabe nde chifukwa cha pressure imene imachokera ku Amnesty International imeneyoyo ndimene idapangitsa kunena kuti aah dziko la Malawi likhale ngati akulivula kapena akuliyalutsa. Tiime pamenepo kuti Amnesty International ikubwera kunena kuti ku Malawi kukhala ngati ku ndende sizili bwino. Munakamba kuti mu ulamuliro wa Dr Hastings Kamuzu Banda the flow of information kunali inali inali yovuta. Yovuta. Information simatulusidwa wamba.
Uh-uh. a press freedom ufulu wa atolankhani sunali wachisawawa kuti ungangoima pano kun- kulemba zachibwanabwana osatheka zimenezo nde iwowa chinachititsa mchani kapena kuti anapeza kuti mphamvu yowulula information imene imachitika ku malawi kuno
ma local radio and tv stations Mm. amasiyana kwambiri ndi ma international uh, tv and radio stations iwo aja amakhala ndi ukadaulo ngati amnesty international ndi mbali imodzi ya bungwe la United Nations mm. ndi ngati United Nations ili bungwe la pa dziko lonse lapansi mm. limayenera kuti ngati Malawi ndi membala wa United Nations mm. ndi ngati Malawi ili membala wa United Nations kunali kosavuta kuti uh, Amnesty International ngati mbali imodzi ya United Nations ipezeke mdziko muno okay. ndi chifukwa amene aja kunali kosavuta kupeza information chifukwa amatha kupanga observe zimene akuzitani akuziona Okay. kusiyana kwake kunali koona kuti ngati ma local uh, media amalemba nkha- amalembera momuno ndi kumazitulutsa nkhani zija momuno pamene amnesty international nkhani zija amangozitulu- kuzi- kumangozitolera ndi kuti zizituluka kuti kumene kwa- kwa- Muzika kumene- nguna- kumene ku- muzingomva kuti times kumalawi kuchita- newspaper ya ku uk yalemba motere Yes, yes. amatolera kudzera anthu ngati amene Ndi- kunali Okay. kosavuta kuti amnesty international iwulule nkhani ngati zimenezizi Okay. Ndipo- Ndipo aulula tsopano. zidachitika Mm.
ndi pamene tsopano kudapezeka kuti pofika mwezi wa march 1992 Mm. bungwe la southern african human rights Mm. nalonso lidadzalowerera Mm. ndiye tsopano kuti maafricans nawonso ayamba kupereka pressure kwa dr banda Okay. kuti ayi akulu pangani improve apa Mm. ndipo lidadzatulutsanso nalonso chikalata chodzudzula boma la dr banda Mm. chifukwa chopangira nkhanza dziko ah, kapena nzika za dziko lino la malawi Mm. zimenezo zidapangitsa kuti ah, ma donors komanso even ma investors ambiri kuphatikizirapo dziko la norway Mm. apange withdraw aid imene amapereka ku dziko la malawi Okay. ndiye kuti ngati mmene akulimbana ndi dr banda zimene zija zikupangitsa kuti Dziko la Malawi livutike ngati dziko la Malawi likuvutika nazonso nzika za dziko lino zimene zapapute tanena kuti 1982 kwagwa chani njala njala boma likufuna lipeze ndalama tibweretse 800 million dollars zothandizira koma 22 million dollars yapangidwa withheld ya telecommunication yaimitsidwa kale ndiye mm. zimene zija Zida, bo, dziko la Malawinso linkafunikiranso tidanena kuti chabwino ngati 800 million dollars Okay. simutithandiza Mm. tatipatsani 270 million dollars Mm. tithandizire tipeze chani chakudya chakudya koma angerezi pomvera chisoni mwina anthu wamba adanena kuti sitipereka 270 million dollars Mm. adapereka 170 million dollars Eh,
nde 100 ine yasungidwa yasungidwa okay Ndi zimene zija chifoti amamva kuwawa ndi boma chabwino iwo mwina amakwanitsa ngati anthu amene kuti anali olemera akudya anali olemera akudya anali olemera akudya anali olemera iyeyo amadya koma anthu wa koma anthu akumudzi ordinary malawians adati eh zidayamba tsopano kulowa nzika za dziko lino zidayamba kulowerera oh ndi pamene tsopano pofika mwezi wa March omwewo mm. kudatuluka imene timatchula kuti pastoral letter okay. imene imatchula kuti mutu wake udali signs of the times imene mabishop zizindikiro za nthawi yomaliza mabishop a mpingo wa katolika okwana khumi ndi atatu oh. 6 adali a mdziko mwa muno awiri adali achizungu mm. adalemba kalata mm. imene adamulembera dr banda mm. uh, pole mkalatayo uh, amamu Fotokozera Dr Banda Yes. mavuto amene anthu a mdziko muno akukumana nawo ndi kufunikira kuona kuti dzi ngati boma likonze mavuto amenewowo. Okay. Mu kalatamonso adapangamo expose nkhanza zosiyanasiyana zimene boma la Dr ah, Banda likuchitira nzika zake. Okay. Ndiye kalatayi kulemba kalata imeneyi kumulembera Dr Banda eh, sichinali chinthu chophweka. Uh, ndimanena kuti kuti tifike pamene tili pano mm. tikuyenera kuyamika kwambiri mpingo ndikati mpingo sindikunena ngati mpingo umodzi okay. koma tikuyenera ngati ma church mdziko muno kudzera mu mabungwe yawo mm. adagwira ntchito yayikulu chifukwa zonsezi mabungwe amapanga izi koma kuti Dr. Banda afike size yonena kuti asowe mtendere weniweni madzi achita katondo zidali zoti mm. kulemba kalata imene mabishop a mpingo wa katolika adalemba Okay. chifukwa zimenezi zinali kuti akamakutukwana anthu a khomo la uko Mm. mwina ukhoza kumapu- kumamva kuwawa Mm. mtima ndikumazizira Amadana nana amene. koma mwana wako weniweni wa mnyumba ndikumakuukira zimenezi chimakhala chinthu chopweteka kwambiri Mm. ndiye uh, mabishop a mpingo wa katolika uh, motsogozedwa ndi uh, malemu ambuye uh, james chiona ndi Okay. mabishop ena Okay. uh, gulu achina ziyaye Mm. uh, amene aja ndi amene adagwira ntchito yayikulu yoti kuti masankho a referendum achitike okay. Komanso zidathere pompa mpaka na a, a, mabishop atalemba kalata adayamba kusakidwa kuti amenewa chifukwa boma linena kuti amenewa akuyenera kuti kuti aphedwe basi ah, ah. ndipo adapatsidwa one week kuti adapatsidwa inewo 3 days chilemberene kalata yawo mm. kuchokera pa 10 march 1992 mm. adapatsidwa 3 days kuti akaonekere kwa dr banda akapereke zifukwa zimene zawapangitsa kuti alembe kalata imeneyi
Kodi mesa zifukwa zinayikidwa kale mu kalata? Iya, tsopano zifukwa zina koma kuti zifukwa zake zotanthauza kuti akumuderera mwa njira ina. Ndiye idali nkhani yovuta kwambiri chifukwa kuti ma bishop ambiri adayamba kukhala motani, mobisala chifukwa they were hunted for them to be killed. Amawasaka anali ndani? Adali boma. Kalata imapita ku boma. Okay. Ndiye boma lomwelo limapeza anthu ake amene limadziwa Okay. kuti awasake mpakana anthuwa ah, kaya adali ochokera ku chipani kaya adali ochokera ku Yeah, fu- fu- myp fu- funso langa tu limabwera chifukwa choti Mm, titaona mbiri ya Yatuta Chisiza mhm, uh, ndi azinzake tinaona kuti cabinet crisis itachitika uh, tinaona kuti tsopano kunabwera gulu la malawi young pioneers Mhm. limene limapanga trace anthu aja mhm, ndikuthawa mhm. nde mukamba kuti apanso Mchaka cha 19 tili mu mwezi wa March tsopano. Wa March. 10 March. Eh, that's 1992. 10 March 1992. 1992 kwatuluka pastoral letter ya ma bishop a mpingo wa Chikatolika kudzudzula mtsogoleri wa dziko la Malawi amene anali Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ndiye mukuti nawonso anayamba kusakidwa. So funso langa ndimaona ngati kuti ah, ndimafuna ndizindikire kuti Amawasaka ndi ndani? Tiziti ndi anyamata a a awawa a Malawi was young the pioneers? government machinery. The Oh. government machinery munali zinthu zambiri. Tika- Tikanena kuti uh, even Malawi Young Pioneer Mm. imatengedwa ngakhale kuti inali ya chipani Mm. koma imatengedwa kuti part of the government machinery. Okay. Kunena ngati paramilitary imene imagwiritsidwa ntchito pofuna kuthana ndi adani a boma. komanso ndi anthu amene boma limadziwa kuti we can use this one, we can use that one. So apatsidwa 3 days. 3 days.
Mukaonekere pamaso pa kamuzu.
Mukaonekere pamaso pa kamuzu. Of mm.
which anthuwa sadatani sadapite. Mabishopu sanapite.
Amadziwa kuti kungokwera galimoto ndikupita akanati ku Sanjika kukumana ndi president. Mm. Zikhoza kuchitika zina. Okay. Chifukwa 1983 zidachitikira gulu la achina Aaron Gadama mm. achina Sangala mm. achina Chiwanga okay. amene aja ndi Mwanza zimene zija am- Murder. Mwanza murder amadziwa ndithu.
tidzabwerenso ndi nkhani ya Mwanza murder amadziwa ndithu kuti mmene kuti tipite kumeneko ndi uku ndi kuyitana uku Mm. chifukwa ngati president amyeme- tamlembera kalata ndi kuti mwina response yake imene kupangidwa address through the public media Mm. of which inalipo wireless ya boma Mm. imene ikanatha koma kuwayitanitsa kuti akakumane ndi president sichinali chinthu choti akanachilandira Okay. Ndichifukwa adakana. Ndiye zimene zija adayamba kuwasaka ndithu komabe chifukwa cha ma pressure ena amene amachitika mpakana uh, ku Vatican kudalowerera. Ku Tikati ku Italy. Vatican ku Italy ndiye Vatican Ndiye ikalowe- tikukamba ndi papa tsopano. ikalowerera kuti ku zinthu za dziko Mm. uh, sizikhala nthawi zambiri sizikhala zokutha bwino mapeto ake Oh. chifukwa mmene tikukamba za 1992 nkuti 1989 mwezi wa May Mm. Pope John Paul number 2 atabwera kale kuno ku Malawi ndipo adali atakumana kale ndi Dr Banda, zimene Pope Pope John Paul number 2 adakambirana ndi Dr Banda sizitani, sizidziwika. Inde adabwera kudzayendera mpingo wa Katolika kuyendera akhristu ake koma adalinso ndi nthawi yokumana ndi ndani kodi? Ndi Dr Banda. Ndiye tikukamba za 1989 mwezi wa May Pope akukumana ndi Dr Banda just two or three years down the line, 3 years, 1992.
kukuchitika uh, kuyamba pressure yochokera imene mabishopu a mpingo wa katolika alemba kalata uh, amunthu amene amatsatira ma events ochitika mu history you can just easily coordinate kuti i think zinthu zimayenda moteremu ndi vatican idadzalowereranso zimene boma limapanga komanso ndi zimene zimamveka kuti boma likupanga hunt down mabishopu uh, asanu ndi atatu amenewa mm. kufikira tsopano ngakhalenso mpingo wa ccap mm. wa livingstonia synod for amene aja nawonso amaoneka kuti mwina amasiyana ndi masinodi ena amene aja ndi uh, they are too critical and too vocal okay. ndipo adadzalemba nawonso kalata yawo mu 1992 momwemo mm. so kuti 1992 dr banda adalibe mpata kuti akanatha kupuma makalata pano atsogoleri achipembedzo alowapo nde nawonso a livingstonia synod adadzapeza kuti adadzalowerera, adadzalemba kalata ndipo adadzakhazikitsa komiti imene cholinga chake idali yonena kuti komiti imeneyi ithandizire pofuna kupanga process kuti mdziko muno muchitike chani kodi referendum Referendum. Okay. mfundo number 4 ndipamene kudapezeka inali nkhani yonena kuti ah, ntchito imene adagwiranso anthu ena Yes. amene amatsutsa dr banda Koma anthuwa samakhala mdziko muno. Chitsanzo chabwino ndi chipani cha Lesoma. Mmene tikukamba cha Lesoma tinakamba gulu la anthu okwana 17 mu program yapita ija Yes, mmene yes, timakamba za yes, Yatuta yes, Chisiza. Mwanza war. Amene aja. Mm. Kumwalira kwa Yatuta Chisiza komanso ndi anthu ena Mm. sizidatanthauze kuti gulu la Lesoma lathera pompo. Okay. Chifukwa atamwalira Yatuta Chisiza adadzalowa Atati Mpakati. Oh. Tsono Atati Mpakati. Dzina si lachilendo. Ndi Atati Mpakati.
Atati Mpakati si dzina lachilendo m'Malawi muno. Atati Mpakati ndi amene adali mtsogoleri wa chipani cha Lesoma. Okay. Amene adachita kuphedwa ndi bomba ndi ma agent amene adatumidwa ndi iyo mwina ndi mbiri inanso. Tili ndi mbiri za pepani nkhani timangolowetsa. Atati Mpakati. Atati Mpakati.
Anaphedwa ndi bomba. Ndi bomba. Amene imenenso ikhale mbiri ina. Tsiku lina. Ndiye tikunena kuti Chipani cha Lesoma chikutsogoleredwa ndi Atati Mpakati chinkapitilizabe kumalimbana ndi ulamuliro wa Dr Banda ndiye sadali Atati Mpakati ekhayo komanso kudali a Kanyama Chiume amene ali ku Tanzania adakhazikitsa chipani chake chotchedwa Congress for the Second Republic ndiye chipani chimenecho Dzina a, lokhalo kuchita kuonesa kuti awatu awa. awe, amenewo ndi amene, Congress for Second for the Second Republic, Republic. eh, CSR. Amenewa ndi Okay. amene anka ali kunjako Mm. ankangoponya moto, makala, kumamponyera Dr. Banda, Mm. kumamulavulira mawu kuti zinthu zitani muno. Zi- Ndi chifukwa chake uh, gulu la achina Kanyama Chiume Mm. ndi amene ankaimbidwa nyimbo ndi mbumba za Kamuzu m'dziko muno Okay. koma nyimbo zomakhala ngati akuwamoka kuwapanga mock mm. kuwaseka Zonyoza. kuti amenewa ndi afuna ku- afuna kugwetsa dr banda ndi magulu onsewa ndi amene ankapereka pressure kwa dr banda kuti na mdziko muno zinthu zisinthe kusintha kwake kubwere chani kuti referendum okay nde chipani cha lesoma ndi chimene chinkakonda kugwiritsa ntchito uh, njira za usilikali choncho okay chifukwa kuphedwa kwa yatuta chisiza sizidakwanire mm. iwowa adayamba tsopano kumatuma anthu awo kuti adzipita ku cuba kuti adzikaphunzira usilikali akaphunzira usilikali tsiku lina ngakhale yatuta chisiza adaphedwa mm. koma nawonso adzabwere muno ndi nkhondo ina adzachotse oh. Dr. Banda nde zimene zimachitika ndithu mu process yonena kuti mdziko muno tikhale ndi masankho a referendum okay, kufikira okay. tsopano kuti uh, bungwe kudalinso gulu lina lotchedwa Malawi uh, Freedom Movement mm. ah, limene limakhalira maiko akunja ngati ku zambia Mm. iwo aja adayamba tsopano kumalimbana ndi dr banda kuti mwina nkhani yokhudza kuti akhazikitse mdziko muno anthu alandire ufulu odzi- Mm. a- akha- osagonjeramo koma kuti akhale ndi ufulu wachibadwire Okay. ndipo zidapitirira ndithu kufika kutsopano mpakana um, uh, kanyama chiume ndi anthu ena adayamba kumati ah, tilowere kuti tipite konko mwina kun- Tingopita, kuntalika zotumiza kuno, makalata za- za- amadziwa za- tichedwa kuti nazo. nyengo iyi 1992 iyi 1993 tikapita mm. sangapange kanthu kwambiri chifukwa ali pa pressure Ana ikulu. atakula, so. atakula komanso pressure ya kuma uh, international organizations maiko osiyanasiyana ma bishop ampingo Ma bishop achikatolika ampingo makalata achika- zonse pastoral sizija letter, the end adadziwa kuti times. zamusokoneza dr banda mutu mdziko mwamuno pambali pa anthu ena mfundo imene ndi mfundo ya namba 5 mdziko mwamuno Mudalinso anthu ena mm. amene amachita mantha, koma tsopano chifukwa cha izi zaphulika izi mm. nawonso adayamba kutaniko tsopano kumamasuka kuti okay. ah, tikhoza okay. kulankhula zinthu izi okay. ndipo mm. adayamba kuchita izi tsopano adali ophunzira ochokera ku mayunivesiti makamaka ku yunivesiti ya Chancellor College okay. chanco kumenekoko mu 1992 kudadzayamba kuchitika tsopano uh, chipwirikiti mm. chimene ophunzira mothandizidwa ndi anthu ena adayamba kupanga ma demonstrations onena kuti iyayi tikufuna mundi- munthu zinthu zitani muno zisinthe ndipo zidachitikadi ndipo adaya mpakana apolisi adadzalowerera kuyamba kuthamangitsa ophunzirawa kuti mwina ah, akhale ngati akhazikitsa bata koma zi- ziwawa izi zidayamba kufalikira m'mizinda yambiri ku blantyre mpakananso ah, zidapangitsa kunena kuti uh, anthu ogwira ntchito ena mm. ayambe kunyanyala ntchito kuti iwowo uh, ogwira ntchito ma civil servant komanso ngakhale ogwira ntchito m'makampani osiyanasiyana okay. nawonso okay. adayamba kunyanyala zinthu izitu kamba zoti pali mavuto azachuma mm. komanso mavuto andale nde anthu amangophatikizira tsopano nthawi ikupita mabere eh. mm.
nde mfundo yomalizira kwenikweni imene idapangitsa idali nkhani yonena kuti anthu ena amene adayamba kuthawa mdziko muno mm. mmodzi mm. mwa anthu amene adathawa mdziko muno adali malemu Chakufwa Thom Chihana. Amenewa ndi amene adagwira, ada- kuyambira 1964 adali adayamba kusemphana ndi Dr Banda ndipo adachoka mdziko muno ndikupita maiko ena kumene amakagwira ntchito zawo koma ali kumeneko amalimbanabe ndi Dr Banda ndiye chifukwa cha zonse zimene tafotokoza zija pofika mu 1992 ndimene Uh, malemu Chakufwa Chihana mm. adabwera mdziko muno okay. ndipo adafikira pa Chileka airport mm. atafika pa Chileka airport adafika ndi voko mm. chifukwa adalemba kalata yawo mm. ndiye kalata adaitenga ndikuyiwerenga pa Chileka airport eh. kuti chimene tabwerera kuno tabwerera mfundo zokhudza kupanga improve ufulu wa anthu mm. mmene mm. mukupanga ndale sizinatani muno sizinasinthe tidakalibe ndi one party, one party system, system Tidakalibe ndi life president. Life president. Okay. Zimene zija zidapangitsa kuti apolisi adamtengera Chakufwa Chihana pompaja ndikumtsekera mu galimoto ndikukamutsekera ku ndende. Okay. Zimene zidapangitsa kuti chifukwa adali ngati munthu mmodzi yekhayo woyambirira kulimba mtima pa, pa, ku, ku, enawo amangolemba makalata, ena amangolankhula mwina ali mchipinda koma amene adafika size yoyimba pa ka a- a- airport ndikulankhula kwa anthu amene adali chifukwa anthu adabwera kudzamchingamira chifukwa mmenemo nkuti tsopano atabwera mu dzina la chipani cha Alliance for Democracy, aford, ndiye atamtenga ndiye anthu ambiri tsopano adayamba kumtenga ngati kuti the second messiah after Dr Banda tsopano ndi Chakufwa Chihana. Adatentha ndithu ndipo anthu amene amamutsatira Chakufwa Chihana kumayambira mu 1992, Sizimatengeranso chigawo ngati mmene chili chipani cha aford lero. Zimatengera kuti a Malawi a chigawo cha pakati, cha kuno ku mmwera, ku mpoto, onse amene adatopa ndi ulamuliro wa Dr Banda adaona kuti uyu mpulumutsi winanso ndi ameneyu. Ndipo kumangidwa kwake ndi kumene kunkapereka pressure chifukwa anthu amati akamupitira ku khoti anthu amakhamukira kumeneko chifukwa mawu amene adasiya adali onena kuti we want change. Ndiye kaya wakumudzi aliyense tufuna We want to tisinthe change. We tufuna want to tisinthe change. We tufuna want to change. tisinthe Paliponse. tufuna tisinthe ndi Mm. zinthu zidadzakhala kuti zayamba kusokonekera pang'ono chifukwa kubwera kwa chakufwa chihana kudapangitsa kuti anthu ena ah, athumuke ndi pamene Oh. tsopano kunkabwera ah, dr bakili muluzi okay amene tsopano kubwera kwa chakufwa chihana kumayambiriroko adayamba kumagwirira ntchito limodzi koma kenako kudaonetsa kuti chifukwa chakubadwa mwezi wa oktoba chipani cha Uni- uh, udf mm. tinene kuti udf mmene imabwera sidabwere ngati chipani kumayambiriro idabwera ngati pressure group yes. ndi pressure group imeneyi mm. mmene mudali um, malemu uh, uh, Edward Bwanali mm. anthu amene agwirapo ntchito ndi Dr. Banda mm. komanso a Dr. Bakili Muluzi ndi anthu ena ndi anthu ambiri mm. anthu amene udakhala kuti tsopano ah, giya wayamba kusintha Mm. anthu amene amatsamira kwa chakufa chihana amene ali ku ndende Khanga tsopano kuti Messiah uja khanga kuti wina ndi uyu. wina ndi uyu Ye, panali zi- pada- padali kusiyana kwambiri pakati pa uh, dr bakili muluzi Mm. ndi achakufa chihana Mm. achakufa chihana adachoka kalekale mdziko muno Mm. from 1964 inde anda adzabwerapo 1978 komanso ada- adachita kuthamangitsidwanso kachiwiri ndi dr banda Mm. ndiye anthu ambiri samawadziwa kwambiri achakufa chihana mm. anthu amadziwa kwambiri uh, Dr. Bakili Muluzi chifukwa okay. adakagwirapo ntchito ndi Dr. Banda komanso uh, kufika 1980 mm. adakhalapo secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party yes, yes, ndiye anthu yes, mdziko yes. muno amatani amamudziwa komanso uh, tinaona program ya tikufukula mbiri ya uh, Gwanda Chakwamba kuti mm. analitu kanyamata kaku Malawi Young Pioneer ndiye anthu amamdziwa kwambiri okay. ndifake mmene amanena kuti ah, ngati paje iye adali camp yomweyo mm. panonso akutiuza kunena kuti ah awo ngoyipa timkhulupirire kuti Chifukwa ndi- munthu mmakhulupirira munthu amene mukuntani ndiye amalawi ambiri adayamba kumkhulupirira kwambiri ah, ah, dr bakili muluzi Eh. chifukwa adali munthu amene attention yachoka kwa chakufa chihana ali kundende ali kundende akubwera kwa bakili muluzi Nda- ndipo tsopano chi- gru- pressure group ija idayamba tsopano kutentha ya united democratic front Okay. penapo ndimene pa 1933 imakalembetsedwa ngati chani chipani Chifukwa cha mavuto onsewa Dr Banda sakanapangira mwina kudali kuvomereza kuti aah apa zikuoneka kuti zinthu zatani kodi zavuta inenso mdziko muno zinthu sizingatheke ndipo kudachitikadi masankho Omva maganizo maganizo a a anthu. anthu Referendum. Masankhowo Dr Banda atavomera adanena kuti masankhowo achitike pa 15 March ndiye zipani zambiri kudali zipani ngati za United Front, uh, U- U- United, UDF. United Democratic Front, kudali MNDP, eh, kudali chipani cha MDP, kudali chipani cha CSR ndi zipani zambiri zimene zidabwera. Afordnso ili mkati. Aford ili mmene momo zimene zidabwera pa- kuzapanga masankho ndiye zidadandaula kuti yayi period imene atipatsa ya pa kuchoka mu 1992 cha mwezi wa September kuti ti masankho achitike mu Mu March March. 1993 Mm. period yatani yafupika kukonzekera kutivuta Mm. ndiye Dr. Banda no masankho akhala pompa Mm. zidachita kutengera amene adali secretary general wa, chipa, wa, wa secretary general wa uh, wa bungwe la United Nations Mm. uh, Boutros Boutros Ghali Mm. wa ku Egypt Okay. adachita kukamba ndi Dr. Banda Mm. kuti yayi um, apa period mwaperekayi ndi yochepa mm. mupereke ufulu anthu akhale ndi nthawi yomema anthu mm. kuti tikufuna chani zinthu zisinthe mm. ndi adasintha kuchoka pa 15 March mm. ndi kukwasiya pa 14 June, June 1993 ndi mmene masankho adachitika Uh, voti idachitika ndinaona kuti anthu ambiri adalembetsa mm. koma amene adakavota adali wochepa okay. Uh, sitikudziwa voter apathy, voter apathy. Mm. ndiye koma masankho amwe anthu amene adavotawo mm. 63.5 percent voted for multiparty democracy imene tingoti 64 percent 64 percent Okay. To the pamene nearest. uh, the other 35 plus Mm. ndimene idanena kuti ya ife tikufunabe ulamuliro wa chipani analipo chimodzi." anthu ena Eh, eh, eh, eh, eh.
amene amene mwanena pompano kunena kuti alipo anthu ena amanena pano Eh. kuti dr banda akadakhala ali moyo Eh. dziko silikuyenda chonchi kagulu kake amene nka timati ndi ma 34 bona fide supporters a dr banda Okay. kwina kulikonse its normal o takhala kuti ndi wabwino ka ndi woyipa chotani woyipa alipo ena chotani akamanena kuti umakhala ndi- ifeyo ifeyo zili bwino umakhala ndi ma bona fide amene zikuyipako sakuona olo anthu azilira Olo anthu koma azilira. pabwera kagulu kena kunena kuti ifetu zili bwino dziko likuyenda bwino anthu kunena kuti ya ife amene zili zinthu zili bwino ife zikuyenda bwino zimachitika bwino zoti mu 1992 anthu amavutika ndi njala analibe nazo ntchito Ayi, ayi tifunabe one kwambiri party. chimene chimachitika inali propaganda imene imachitika mu nthawi imeneyo ah chifukwa kudali ngati malemu charles kamphulusa okay amene adali a chipani cha Malawi congress party amene amayenda ndi, ndi chipani cha Malawi Congress- ndi- komanso dr banda Mm. chifukwa amawauza wanthu mm. musavotere matipate dr banda amanena kuti matipate ni nkhondo oh ndipo amapereka zitsanzo za zimene zimachitika ku Rwanda, amapereka zitsanzo zimene zikuchitika ku Mozambique, amapereka zitsanzo za nkhondo zimene zikuchitika maiko a muno Africa by 1992 amene amati zikuchitika chifukwa chani? Cha nkhondo. Ndipo Tili ndi kubwera kwa zipani zambiri ndi nkhondo. kubweretsa nkhondo Kampeni imene Dr. Banda amayenda nayo inali imeneyo. Ndi nkhondo, ndi nkhondo, Matipate ndi ndi nkhondo, nkhondo, ndi nkhondo, votani ndi nkhondo. tisamale ife ndi angwazi takhala nawo 1964 mpaka na pano Simunabuke zinthu zili- nkhondo zili muno.
nkhondo timangodzidyera Eh. ufulu wathu timangogona panja kodi mukuitana nkhondo zipani zambiri ena akaluza afuna kuti akaitanitse asilikali muno ibwere nkhondo zonsezi ndi kampeni imene amayigwiritsa ntchito komabe oinowo pamene koma anthu tikulankhula- ada anthu inde pambali pa nkhondopo Eh. amadzathanso zakumbukira kumene tikutani

Uh, 35 or 34 point something eh, voted for, for MC um, for, uh, one, for party one party system. rule titero ndi uh, masankho amenewo ndi 64 adali ndi zizindikiro mm. chizindikiro cha chipani chimodzi mm -hmm. adali tambala wakuda okay. chimene chili chizindikiro cha chipani cha Malawi Congress Party mm -hmm. pamene chizindikiro cha a nyali Mm. Cha- kapena chizindikiro cha amene akufuna matipate Matipate. pamakhala nyali ndiye kuti anthu amati akamabwera uko ndikuona kuti zipani zambiri akupita nyali pamakhala pa ballot paper pamakhala nyali ndi tambala wakuda Ndiye tambala lake ukafuna- ndi wakuda ukafuna tambala wakuda umakasamula tambala wakudayo pamene pali tambala Pali- wakuda umakata- umaka- umakachonga pali tambala Pamene. wakuda ngati sutha ku- ku- ku- kuchonga Umakadinda. ungodinda.
ngati ukufuna nyali umakachonga nyaliyo basi ndimene m'mazenera ake adayendera masankho atatuluka dr banda adavomereza kuti this is the wish of the people Okay. this is the wish of the nation adavomereza ndipo zipani zidayamba kutumphuka ndimene kunkabwera chipani cha Malawi Democratic Party ndipo okay president wa chipani cha Malawi Democratic Party adali a Kamlepo Kalua chipani chimene ngati changozilala mwina ndi 5 years iyi koma mmasankho a 10 years ago Malawi Democratic Democratic Party Party nch osati Democratic Progressive Party iyayi Malawi Democratic Party Democratic Party MDP okay adali a Kamlepo Kalua. komanso kudali chipani cha a Malawi Democratic Union chimene a president ake adali a Harry Bwanausi komanso kudali chipani cha Congress for the Second Republic cha a Kanyama Chiume, kudalinso chipani cha Malawi National Democratic Party chimene chidali cha a Tim Mangwazu ndi zipani zambiri zimene ndi komanso osayiwala UFMD, United Front for Multiparty Democracy, chimene mtsogoleri wake adali a George Kanyama, Kanyanja. Mm. Amenewa ndi amene ada uh, adali ngati kuti adagwirizana kuti ife tipanga za chani chis- chizindikiro cha chani cha nyali. Cha Ndi nyali. mmene tsopano kati mmene tateremo sinanga zipani za boma zambiri Mm. zabwera Mm. komabe sizotanthauza kuti Dr. Banda sanali mtsogoleri wa dziko lino Okay. adalibe mtsogoleri wa dziko lino pansi pa chipani cha Malawi Congress Party koma boma lake longotani longogwirizira Longogwirizira. tikudikirira kuti tichititse chani masankho Okay. ndimene adanena kuti mmene tapanga referendum chonchi tidikire chaka chimodzi kuti tichite general elections so pofika pa 17 may 1994 Four, yes. ndimene kudadzachitika tsopano masankho oona kuti anthu asankha boma la zipani zambiri tiyeni tisankheni mtsogoleri amene tikumufuna ndiye anasankha ndiye masankho adachitika pa 17 may ndi pamene uh, dr banda kumasankho kuja ataona kuti eh, mmene zateremu tipange bwanji mmenemo nkuti a Gwanda Chakuamba Mm. ata- a- atatuluka mu- adatu- adachita kuwatulutsa ku ndende Mm. ndipo adatenga a Gwanda Chakuamba ndikukhala ngati Vice vice president president. wa chipani cha Malawi Congress Party Mm. Dr Banda ndikutsogola Mm. ndipo masankhowa 1984 adapangitsa kuti uh, Dr Bakili Muluzi ndi amene adapambana kwambiri ndiku pa masankho amenewa chifukwa anthu adatopa ndi amene adakhala mtsogoleri woyambirira mu boma lachiwiri la zipani zambiri. Ndikunena kuti mu boma lachiwiri la zipani zambiri chifukwa zidakhalapo m'mbuyomu Yes. ndipo adasankhidwa from 1994 mpaka na kufika mu 2004. koma chidwi chathu cha referendum n'choti chathera pamene referendum ndi imene idathera Okay. kuti kugwa kwa Dr. ku- kuso- ku- kugwa kwa Dr. Banda ndimene kudapangitsa kuti zipani zambiri the fall of life president ehe Ndi mmenemo mmene tafikira kumapeto ndi programu ya Kufukula Mbiri, makamaka mu gawo lija limene timafukula mbiri ya liferendamu, chisankho chomva maganizo a anthu, ndipo maganizo aketu amaadali okhudza kuti ngati kuli koyenera kukhala ndi ulamuliro wa chipani chimodzi kuti upitilire kapena kubwere ulamuliro koma wa zipani zambiri. Tafukula zambiri, taona. Tikudziwa tsopano kuti kodi Malawi wachokera kuti. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndidali ndi John Gunde. Ndikuyamikeni kwambiri. Tathokoza zikomo kwambiri.
Pamakina panali Joe Msomera. Mukhoza kukhala ndi mwayi woti mutilankhule kuti mwina tikonze pati kapena tilimbikire pati mu program yathu imeneyi komanso mwina sabata imene ikubwerayi tikathe kumva program yanji mukhoza kutilankhula pa 099 2492979. Ine langa dzina ndi Evans Matola. Mwakoma nonse.